ọjọgbu onwe ife jọ njọ ọdọ unu fụ onye na-ajụ ajụjụ a bụ ndị a na-agagharị ni maka wa achọpụhaga na ụfọdụ ndị be enyi amaina ndị wa bụ maka na ụfọdụ achọpụhaga na ụfọdụ ụmụnne m n'ime delta steeti amaina ndị wa bụ ma ụmụnne anyị nọsị na rivers wa ndị anyị ni achọpụhaga na ụfọdụ n'ime wa amaina onye be amana ndị wa bụ wee jezi na-ajụ wa sị onye ka ị bụ ka ịbụ afa ị ma na ị bụ onye igbo wa sịzi mba ọ bụ na anyị n'anya ka onye na-ajụ ajụ chine chiedu okafọ maka ka ndị delta ndị igbo nọ n'ime delta si akpọ chinedu ọ bụna nọ ka anyị si anyị adịghị asị chinedu anyị asị chiedu Ka anyị si ekwu edo mana ị sị chi edu or ị sị chi na-edu ofu ife fụ ka ọ bụ ị sị ka i de ife ọ bụ ife ọ pụha n'asụsụ Igbo ofu ife fụ ka ọ bụkwa o nwene ife dị iche dị anyị ife didom iche bụ ka m si kpụa na ka ndị Anambra na ndị Ebonyi si kpụa ya bụdom ife dị iche dị anyị mana ofu ife fụ ka ọ bụ unu fụ ka onye na-ajụ ajụjụ akọsịhaga na onye igbo ka ọ bụ ishu agbalụọ obi asọzia ọ sị mba na ya abụna onye igbo ya gwazi na ya na ya bụ onye igbo wa kụzi na-ewe ya n'ụlọ ma wa chọ n'ịmụ anyị ajụjụ ọ jụ onye adị n'ụfụ ọ sị ama na asụsụ ọ sụ bụ asụsụ igbo ọ sị na asụsụ igbo na asụsụ anyị asụ chọọ iyi asụsụ igbo Okafọ Chiedu onye ọbụna amalani ya tag ya na be or onye ọbụna amalani ka ọ gwa Okafọ Chiedu o asụsụ anyị asụ eyina Igbo asụsụ anyị asụ bụ asụsụ Igbo ndị anyị bụ bụ ndị Igbo ọ sọgodu abụ na ị bụ onye Agbọ or onye Ụmụnede or onye Ukwuani onye Asaba onye Isele Azagba onye isele ukwu onye ọgwashi ukwu onye ubulu ubulu okiti ubulu ụnọ ukwunzu a ka m gwa anyị o ndị igbo unu nwekwa ụmụnne shinne n'ime delta steeti unu nwe ụmụnne shinne n'ime delta steeti onye ka anyị ga-agụ ma washi na o nwere ụfọdụ n'ime anyị na anyị nwekọma obodo obodo ndị igbo n'ime delta steeti mana ụfọdụ n'ime wa amaina na ndị igbo ka wa bụ Onye mali Chiedu ka ọ gwa. Gwa ọzọ sị ya na onye Igbo ka ọ bụ. Ka ka asụsụ ị ga-esi dị dịka asụsụ Igbo mana ị bụzi onye Igbo. Ka ka i si azazị Chiedu ị sịzịa na ị bụna onye Igbo. Ka ka nnadị ị si aza Okafọ ị sịzịa na ị bụna onye Igbo. Afọ a niile ị ya aza bụ af- afa afịa ndị Igbo. Ndị Igbo nwee afịa anọ. Afọ bụ ofu n'ime we afọ a ka nadị ya aza Okafọ ị bịa sịkwa na ịbụ n'onye igbo wa bịa jụkwa ike asụsụ gị ka ya wa jụzia onye ebe ka ịbụ ịma na ọgbagwoju ị n'anya ụwozie ị n'anya onye ebe ka ịbụ ọ bụ na inwe amamife uche ga-ete bịa anyị n'afọ bịa maizia na onye igbo ka ịbụ Ofu ekpo ka wa gwama, ngwọ ha. Ọ bụ n'ụnọ ka wa sị gwada m na m bụ onye Igbo. Maka ọ bụ n'ife ọ bụ n'okwu anyị ekwu n'ụnọ. Ọ dịka enwede ife bughe ya bụ okwu n'ụnọ. Ọ bụ n'ụnọ m ka wa sị gwa m si na afa ị bụ Ifeanyịnachukwu, afa nadị bụ ọyị. Isizia afa nadị ishi na-ebu ọyị. Isizia na ịbụ n'onye Igbo, onye ebe ka ịbụ nkirime. nkiribeli nsị eziokwu dọọ na onye igbo ka m bụ biko don na-arịọ peji m nie ọ YouTube channel m bụ ịgwa ndị igbo anyị na-efu efu na ndị igbo ka wa bụ efuzikwene ofufu ka ịnọ ife isi na ịbụ n'onye igbo ofufu ka ịnọ bini iya si na bisi jene bini achọna ị odibo ka wa shi wa amụ ya amụ ụmụnne anyị ndị igbo nke nọ n'ime bini wee ketie ketielu ndị bini na akwa na wa chọ ịpụ ha ni anya afụ ife befụwa nọ ya bụ onye nwede wele wee ketie n'ime delta ndị Warri adị akpagbu anyị we dị asị anyị ka anyị eh, wepụ ka anyị gbanwee afa anyị ka anyị n'izama afa ndị Warri tupu wee nye anyị local government certificate mana nke dị mgbe ake n'ọfụ ka okwu wee si dị ọ bụ na ịya anụ onu m nke bụ nke izizi ịya anụ onu m ịbụ nwene m si delta pụha ịya asụ bịa inwe afa igbo ọ na inwe afa enuanị wagoi Afa enuanị afa ndị Igbo ụmụnne anyị ndị ọzọ nọ na the five eastern states na-aza afa afa nwene m onye Igbo ka ị bụ akpalịzi n'onwe ị n'ilo wee tie yi mike n'ọnụ ọ tie kamera n'ishu jụọ onye ebe ka ị bụ onye Igbo ka ị bụ ezuzuzikwene wa amụma anyị amụ maka wa amụzi anyị amụ wa si na anyị bụ ndị n'ime anyị na-aba anyị si jene wele onu m mala m ọkwa ada aniọcha 101 ya ekwu or ịkpọ m ada aniọma 101 biko doo nu ndị igbo be anyị nchọkwa ilu elenye ọzọ na nwe ije njeko on the 22nd n'ime ọnwa na abuja M ga-esi Ibadan jee Abuja. Ego ụtụ m adịka ezude, m na-arịọ biko, ndị kwụ m n'azụ, ije niine m na-ejewa unu mewa ji fụkwa mụ, m na-asị unu biko, ka unu nyeli m aka. Ndị daddy na mummy, bikonụ doo, nyelinu m aka ka Chukwu gọzie onye ọbụla. Ka o mesienụ.